pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri madzulo abwino kuchokera kuno ku times headquarters ku blantyre ndine brian banda kapena kuti njayiko kukulandirani kulikonse kumene mukutionera madzulo ano uh, mu pulogalamu inanso sabata ino ya the hot current Iyi ndi program ya uh, the hot current imene timakambirana nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno mwa moto ndiwalandire uh, uh, a Ndevu Zamwayi kuchokera komwe ku Karonga eh? mukukana kwanu khala munthu ine Ndirandemu eya ndachokera Ndirandemu U- mu- mukukana kwanu Yeah, zopanda ntchito amfumu zimezo o tinene kuti kulandira kuchokera m'Ndirandemo eya ndachokera m'Ndirandemo kodi mutagwa pano tikayika kuti zimenezo tidzakambirana I- iyayi tidzakambirana nthawi imeneyo tidzakambirana bwanji inu inu mutapita alipo azamu kuya eni mbumba kodi mbuna ngati munthu ndilipo ndekha

Mwamsangamsanga timati ah, ngati dziko tioneko ndithu za ah, a former first deputy speaker malemu a Madalitso Kazombo amene alowa m'manda lero Mm. timangofuna tione moyo wawo kutinso kodi mmene amalikondera dziko lino-li komanso ah, zimene achita ah, contribute ku dziko lawo kenaka timati tiyang'ane za aphungu wa ku Mzimba South Amenewa ndi olemekezeka a Emmanuel Chambulanyina Jere amene akuone nda- amene anabwe- anabweretsa CDF Constitutional Amendment Bill ija. imene ikuoneka kuti a president anati iyayi sindisayinira kaye ineyo ibwerere kaye nde zikuoneka kuti iwonso akuoneka kuti kumene koko pali malingaliro kuti mwina ikhozanso kupitanso Mhm. nde timati tione nkhani imeneyo kuti kodi ikuyenda bwanji yachitatu pamene amalumbiritsa nduna zatsopano ah, nduna 4 zimene zajoina kabineti a Mutharika ananena kuti sasekerera zakatangale nde timafuna tiumve uthenga umenewo Mm. kuwalitsa oto watu walitsa Fred walitse mphini yo- yobwereza ndi imene Imawala, imawala eh. nde tikufuna titemenso mmene anatemamu anatema bwino iye anatema bwino Okay. nde tikufuna titemenso okay iwo anatema ndi lezala ife titema ndi chikwanje okay kuti ziwale kwambiri kuti kumamva e zoona kumamva zakatangalizi nde tifuna tikambe imeneyo Pomalizira pa pa pamveka kuti uh, Henry Mathanga mm. akubwereranso ku Reserve Bank of Malawi ngati wachiwiri kwa gavanala nde panazuka zolankhula kuti a malamulo a kayendesedwe ka banki imeneyi samalola kutenga munthu wakunja kukafika pa position ya deputy governor mm -hmm. kodi a Mutharika zinthu akuziyendesa bwanji mm -hmm. nde timafunanso tikambirani nkhani imeneyi kuti kodi nkhani imeneyi ikuoneka bwanji ikumveka bwanji Okay. nkhani zathu zimenezo Ah, nkhani za mphamvu Yes. nkhani za mphamvu tiyambe ndi inu ah, Ngoni wawo. angoni wa angoni ngoni kodi angoni wawo kapena ngoni Ngoni wawo. Oh, ngoni wawo Yes. inu mngoni wawo dzina labwino kwambiri limeneli Li- likutema libwino Lati usali kutemani. Ayi, ayi, ayi. Chaiko tuba. Ii.

ndiye inu angoni wawo ndi- ndikutchula bwino Eh, yeah. kana sidzina zachitumbuka kodi Eh, ngoni wa. Eh, ngoni wawo Yes. Mui- muiyamba bwanji nkhani ya uh, and i know kuti you had personal encounters ndi uh, uh, the late kazombo uh, adali munthu otani kwa inu and what, you rem- what, what, what do you remember about the late uh, a former first deputy speaker chabwino po- poyamba mwina kungopereka a little bit of mbiri yawo kuti um, akazombo uh, am- amadaliso fred k kazombo anabadwa pa 31st may mchaka cha 1979 ndipo iwowa ndi munthu onena kuti amachokera ku banja la kamuzu Ah, t- pa chingerezi timati grandchild koma pa chichewa timangoti chidzukulu ndithu ndipo um, koma uku- u- andi amata akakhala ukamacheza nawo are very very upbeat about the story and legacy of kamuzu amakonda ndithu kuchemerera uh, and he was never never never uh, uh, uh, uh, short of words ku- ku- kuchemerera kumaka kuwalisa mbiri history ya uh, malemu amenewa a kamuzu amene ali president woyamba wa dziko lino koma kwambiri iwowa tinene kuti ali munthu wo- wosangala mm. a munthu woziwa kucheza munthu wosakhala ndi adani mchifukwa chake muona kuti ngakhale anyamata a dpp alemba ndithu mma social media pages kumuyamikira malemuyi kuti a munthu osayambana ndi munthu wina mpaka analemba wa dpp kunena kuti amene amayambana ndi kazombo muziwa kuti iyeyo ndi amene ali ndi vuto that is munthu wa dpp commenting about munthu wa mcp kuonetsa kuti anali munthu wokonda kucheza munthu wa jovial and even chinyamata chake munthu ndithu wokonda ambuye in fact uh, for information mawu awo omaliza mawu awo omaliza asanamwalire anayankhula kunena kuti ambuye mundikhululukire machimo anga onse you know that was the, those were his last words atapereka nambala ya akazi awo kwa anzawo amene anali nawo pomwepo munthuyi ndi munthu onena kuti ndimakumbukira ankanena kuti akufuna asiye ntchito ku private sector afuna alowe ndale cha mma 2012 2013 umu mmapita ch- anazawina chisankho cha 2014 ndipo anayenda ndi amalume awo amene amathandizana nawo cha ku sunnyside akumanena kuti ayi ineyotu uh, ndifuna kuti ndisiye zimenezi ndiyambe kulowa ndale anthu nkumati "Ah, iwe ukusiya ku press Wa- wachoka ku deloitte kuchoka kusiya ku press are you sure because munthu uyu anaphunzira computer science wamaliza computer science ku chancellor college munthuyi anazapangasa anapanganso uh, nkhani ya uh, kayendetsedwe ka chuma za accounting izi mpaka na chartered kuchatala kuch- kuchita chata chartered accountant kuchoka pamenepo mpakanso ndi 2 degree analinso masters degree anali nayonso uh, anaphunzira nawo ndithu za, ma- za mbs so munthu oti anali ndithu oti skulu yake wapanga and corporate wagwira ku Deloitte wagwiranso ntchito ku, pri, ku private um, ku, ku, ku, ku um, uh, kuchani Press Corporation kenaka nkulowa ndale under mcp ticket ndikuwina ku kasungu kukhala mp ndipo atalowa ku parliament kuja it was not difficult for him kuwina ngati first deputy speaker chifukwa nthawi zinazake kumene kuja umafunika kuti uzikhala bipartisan munthu woti kuti auku atha kuona ngati wawo auku sakuona ngati wawo So in other words ine ndikuwuzani kuti uh, Malawi has lost a young man who was very energetic inu ndi ine pamodzi ndazi- nda a Khwenda a Phiri tinapita limodzi ku convention ya mcp mukumbukira Yes. anali munthu amene anali kutsogolo kuja in fact Yes. iye anangolowa yekha Yes, ndi amayendetsa zonse and amamenya malipenga kumene kuja kuseketsa wina aliyense very lively person i think that's why zimene ndinganene ndikuti ndi zimenezo ya ah, kungonjezera pa zimene akambapo i think anthu akugawana mavidiyo imodzi mwa vidiyo imene akugawana ndi imeneyo pamene pakuimba nyimbo ah, imodzi imene amakonda akamuzu i think anali kumsonkhano ndi amanena kuti ah, nyimbo ngati ama- amakonda zija amayimba azimayi kuti kumanda you know kumapanga imitate mmene akukambapo apa za convention imene inachitika uh, that was uh, in 2024 mmene iwo analowa opanda wopikisana nawo kodi anali director of um, is that director of research after kuti kuti anapanga ndi ankanena pa nthawi imeneyo kuti ah, padakali pano pa mu NEC tili anthu awiri tokha ine ndi achakwera ndi ama- amakhala mc kumene kuja kumakafunsa achakwera achiti kambirane ka NEC kambirane tione kuti decision ikhala yotani kuti awa anyamula kuti A- asenza mphika Mphika ndiwo. asokola eh, Eh. ndiwo

so this is a type of a person okuti sa- ali mu suti Eh, ali mu suti eh. koma he didn't care about the suit Mm. enanu mukavala suti ndekuti olo kuti tikupezeni pokhala Mm. si kuvuta kwake eti muyimirira mpaka tikapeze mpando but this is a guy ilipo video ina akukumba manda akunena kuti ayi ineyotu ndi mzukulu you know chimene tikunenera ichi ndi chokuti munthu uzikhala bwino ndi anthu chifukwa chokuti ya mwaona awo awo ali m'menemo and mmene mwakuti Ah, ah, avula malayawo ndi avula aka- ndithu. akazombo. akazombo and adagwada amene omwe amafunsa azukulu ati mayiziwa yokumba yogwada Ah. eh nde idavuta kuti atuluke mmene Ah, ifa ife. yoti atafika nokuti andidzutse Dalitso honourable Eh. honourable tiku- tikudzutsani bwaji Eh, you know zoona. but you see kuvula malaya ngati choncho pamenepo pomwe ndi phungu wa nyumba ya malamulo pamenepo ndi first deputy speaker koma kufika mmene momo kuwatumikira anthu kunena kuti sikuti ine pali chimene sindingapange you understand eh? so anthu akamalira amfumu amalira zinthu ngati zimenezi ndi munthu ngati wabwino ngati chonchiyo amapezekanso kuti pena pake chisomonso chamfikira nsanga amutengapo zimakhala bwanji ndiye anthu amasweka mtima kumalankhula anthu ake phungu wabwino ngati ameneyi yes zinatheka bwanji kuluza masankho Waya- wayana Ah, pamenepo ndikuuzani kuti chifukwa chifukwa mukunena kuti ndi phungu wabwino kwambiri yes kwambiri ndi phungu wabwino okhala bwino ndi anthu okhala bwino ndi wanthu amagawa zake onyamula safuliya kudya nyama yake ndi anthu kupanga ujeni nkudabwa kuti kodi ma primaries ada- adayenda bwanji Yeah. Ah, ine kuyankha kwanga ndikuwuzani kuti ah, taonani apa ku Eh, akucheza ndi aujeni ah, akuwauza zakuti Pa- ali iyeyo ndani kodi amene? anali ndi aujeni i think ah, amfumu Dandaula Ah, mfumu aku Ntcheu ajeti umu simukhala ngati mu- ku- ku- ku- ku parliament parliament Yes. Yes. dada alandira i think amauza za mmene adayambira ndale Okay. Eh, kuti ah, i think ah, am- anali ama- amatanthauzira abusa akulalika oh ndi abusa ankanena anthu ena apo- iwo amatanthauzira uthenga ngwawo ah ah amadzazindikira kuti ah Kodi abusa ati akulalikiratu za ifeyo Eh. pamene amafotokoza mmene chiyambi chawo cha ndale mu video iyi? Mhm. yes Mm. yes. munafunsa funso Yeah. kuti kodi mp okhala bwino ndi anthu ngati uyu, Mm. wodziwika bwino anthu kumukonda Mm. zinatheka bwanji kuti asapambane masankho a 2025 pa 16 september panali anthu ambiri amene chisankho chija adafika ponena kuti povota tikuvotera chimanga chifukwa adakhumudwa kwambiri ndi u- u- njira imene anadusamo ndi chipani cha malawi congress zaka 5 zimene aMalawi anadusamo and mkwiyo wa aMalawi unafika ponena kuti anafika ponena kuti all we want is we want change and alipo ma mp ambiri ineyo ndachezapo ndi ma mp ena a dpp amene anandiuza kuti amwene ife tinapulumukira chimanga chifukwa anthu amangoti ife chimanga chimanga so even ma areas ngati awa muona kunena kuti uh, effect ya anthu kunena kuti uh, mcp sinatithandize chuma chavuta zinthu zina tiyese pena either an independent or a dpp would rather go with that so you find kunena kuti anthu ngati awa anali ma casualties because of that chifukwa bomatu likakhala kuti silikuyenda bwino akamakhala kuti akuchosa usogoleri mmakhalanso kuti ndi ma lieutenants am'mbalimbali you sometimes mmakhala on the receiving end mumatha kugwa nawo so Ine ndikuuzani kuti you're a victim of the politics you know that happened the bad economy ndi mmene zinthu zimakhalira koma otherwise ngati munthu ayi ndithu anali munthu onena kuti eya kumeneko olo- olo- owi- owinayo amachita kudziwa kuti koma apa titengesana by the way ada adachokatu adakayiminaso mbali ina chifukwa cha ndale za chipanizi timakonda kunena pano sometimes uh, uh, over and above zimene ayankhula a Gondwe pamakhala ndale zina m'zipanizi zopwetekana

uh, mkuyankhula kwawo amanena kuti some of us eh, and izi tikunena chabwino sometimes anthu amanena kuti mukamakamba za munthu woti wapita zimavuta kuti mwini wakeyo sanganene kuti mwina mukundinamizira awati i think we will allow people to judge but Yeah. i'm just sharing what he shared Yeah. he was he had a feeling kuti just because mwina anthu ena ndi akubanja la kwa Kamuzu anthu ena sama amakhala om ndi mantha awawa kuti amenewa kuti chipani cha mcp ndiye amakhala ngati kufinyana kupondana kumenekoko so amadandaula kuti samakhazikana bwino ndi anthu ena kuchipani kwawoko and chimene chimazachitika eti panthawi ngati iyi muoneno mmene amwaliramu anthu ena anu amabwera pamene paja Mm. ndikuyamba kuonekano kuti chanichani munthu uja atapita yet munthu uja anali ndi nkhawa zake that the people could not address Mm. tiyeni tiziphunzira kupanga address ma issues a munthu even mwene wake ali moyo osati akachita chonchino ndi anthu muzibwera ndikuonekano kuti you are united in uje yet munthu anali ndi ma issues ena ake that amafunika kuti muwapange atende kundaleko kuzipani kumakhala ndithu mikhalidwe yomapondana pondana pondana pondana and he complained about it I must say and ndinali ndi munthu ameneyoyo maybe sangafune kuti ndintchule dzina lake because munthuyo adali kuti anaphunzira naye limodzi ku school munthuyo ndi nzanga ndiye titacheza adabwera ada- adatijoina pamenepajapa where he was complaining about mmene amakhazikitsirana kuja kumanena kuti ayi amwene sitikukhala bwino and ifeyo tikhoza kukagwa That's his words that he said tikhoza kukagwa chifukwa chakuti kumeneko sitikukhazikana bwino and panali anthu ena ake amene anachita kuwatchula akuti akuti akuti ayi sakuyendesa bwino zinthuzi so pamene tikuchita celebrate life ya a Kazombo tiphunzirepo zinaso kuti yes tibwera kumaliro kuja kuoneka anthu e kutiombera manja kutiombera manja Yet munthu uja amakhala anali ndi zina zake zokuti mukanazikonza nthawi imeneyoyo, inuyo ndikumayima ndikumalankhula zimene mukuyankhula kumenekoko zikadakhaladi zoti ath anthu azionadi kuti aah I think anthu they deserve chifukwa sometimes ine ndimanena kuti omwalira akanakhala kuti amaletsa bwezi anthu ena sakuloledwa kulankhula pa maliro pa munthu omwalira uja Eti? chifukwa amakhala kuti ndi anthu okuti no inu simungalankhule panopa inu mukandi mumandi- mumandipanga you, you were causing pain to me Mm. but unfortunately amakhala kuti they have no control who must speak on their uja ndi anthu ena amayima pamenepaja kumatamika yet amampweteka munthu amene wamwalira uja you understand so izizi tikunena ndiyeno kwa ife otsala awo apita koma amene tatsalafe ku, ku dpp kaya ndi ku mcp kaya ndi ku, G- ku udf tiyeni tizikhala bwino ndi munthu so that even mukakhala kuti mwayima pamaliro paja anthu azionadi kuti munthuyo timamukonda ali moyo tikumkondanso even pamene watisiya No, inenso I had so many uh, interactions zochuluka you remember the other day anachita kubwera mpaka kuno Yes. uh, Tikuyezeka ichi. ehe, Tikuyezeka. you remember Yes. yoyedzeka Yes. ya imeneyo yedzekeni Yes. komanso matelephone calls Yes. ambirimbiri Yes. and i want to concur with you kuti akazombo amadandaula ndi atsogoleri ena yes. a mcp yes. and that is on record yes. and nthawi zina amati akalusa akalemba ma status mawo umangodziwa zoti lero sikudache bwino ndiye ukayimbira kuti bwanji iya iya and amalankhula zinthu yes. komano kuti anthu akhoza kudzuka pa maliro nkufuna kuoneka ngati angelo chimene chimachokera kuti Ah, umenewo nde umunthu Eh. Ah, umunthu umene uchokera ku um, ku the sinful nature of man uchimo wathu umatipangisa nthawi zina Eh, ayankhula bwana mwati bwanji Bwezi aliso. ngobwereza the way you say Yeah. musachite edit ya Yes. ya uchimowo ndi umenewo yeah munayisa so ka chizungu Eh, the Sinifu sinful nature nature. of man. Eh, the sinful nature of man. Yeah, umafuna kuoneka woyera uli wakuda atakhalira ndithu zinthu zikuseri Eh, imene ndo andimve amene mupanga zimenezi simukhala bwino so timafuna ndi kutero koma ineyo ndimangofuna kwina kugwirapo mawu amodzi amene ananena nkungopanga kungonjezera pang'ono kuti malawi muno timatha kudziwa kuziwona kuti koma uyu ngwa talenti uyo mulungu adamudalitsa mwapaderadera Ine ndimadabwa kuti mzipanizi instead of embracing such people nkumanena kuti let's benefit as much as we can from this talent timakhala ngati kuti nthawi zina anthu aja nkumakhala ngati muku- mukulimbana nawo kenaka zimene akunenazi kuti akamwalira kenaka umazati hi koma tinaluza munthu tinaluza munthu so we should learn to embrace and celebrate the talents ndi anthu amene mulungu watipasa within the vicinity of our workplace kaya ndi kuntchito kaya ndi kuchipani kaya ndi kuti kaya ndi kumpingo kumene kumachita kudziwa kuti koma njayiko munthu mulungu anamudalisa koma ayi ndithu kulimbana nawe akazapita koma njayiko njayiko njayiko njayiko china ndimafuna ndinene chonena kuti here is an example kwa ife achinyamatafe kuti nkotheka kupanga ndale zopanda kuyambana ndi anthu ndikotheka kupanga ndale anthu pa maliro anu nkumazakuchemererani azipani zina zosiyana zonse yes that should show kunena kuti we should rise above petty party politics mm. ndikutha kumayang'anana ngati amalawi so ni munthu mmodzi onenanso kunena kuti tonse ife tati tizikamba za mavuto athu mm. ndikuwuzani sitingamakhale mwinanso kumagwira pakamwa kuti "Ii, angasobola koma sangayende mavuto achuluka mm. koma moti ukakumana naye ah, you wouldn't know kuti akukumananso mwina ndi zonsezo chifukwa akapita nkumacheza ndi anthu eya apa akupanga ngati zisuzo nkumasangalala life sometimes life is too short Yes. kuti tizingokhala nthawi zonse basi nkumangodandaula eh, kumangonyozana kankumatani adakadziwa ena kuti akazombo was only going to live this long mwina sadakapanga zimene amapangazo moyowu ngwaufupi Yes. ndiye kumamasuka Yes. ngati kuli kotheka kwa inu Yeah. khalani bwino ndi wina aliyense Zoona. Yeah. mawu a mulungu akutero Yeah. akadafunsa akazombo yes kuti pamaliro panu tikufuna adzayankhule awa awa awa ndi awa adali moyo ena akadali Ah, ena akadali Atakwacha. awa- Uyu ayi. uyu asatana Uyu mkulu. ayi uyu ayi uyu ayi sankandikhazika bwino ndili moyo Eh, zoona, eh. so he or she has no right to speak pamaliro panga unfortunately it's the nature of man Mm. timaoneka ochenjera nthawi imeneyi chifukwa Mm. chokuti wapitayo sanga alibenso mphamvu zina zilizonse tiphunzire zotani pa adapting chifukwa ngakhale atakhala kuti ataluza uMP ana, anaoneka kuti he was adapting very well Yeah. nkuona kwathu Yes. we could be wrong koma zimaoneka kuti he embraced farming Yes. ama he was he, sikuti I, I don't know sitingayankhulire koma ife zoona zathu zimaoneka ngati kuti munthu uyu he's embracing the change yeah kwambiri abwana ndale ndi zochepa nthawi yake yomapanga ndale ndi yochepa Uzi- mu- tiziphunzira kuti ngati tikupanga ndale tizatulukamo kodi tikazatuluka tizatani chifukwa ambiri amene anapanga ndale osazindikira kuti kodi akazatuluka akhala bwanji bwana akangopezeka kuti they are now outside politics amaliza ena amamvesa chisoni yes mmene mukuneneramu sitingadziwe za mavuto a wina aliyense chifukwa zina zimakhala very private Mm. anthu samanena Mm. komano kuchoka mu ndale nkumapezeka kuti mwezi omwewo kulephera even kudya chakudya utaseva m'parliament 5 years ena mpaka amwayi kumakhala ma deputy minister whatever whatever zimakhala zomvetsa chisoni nde tiziphunzira chimodzimodzi even ntchito yathu kuti ife sitizakhala pano mpaka kalekale amfumu kunja kuno kutiitana tinatake ife tikazangochokapo tizapeza mpata kukhala pano Mm. anthu nkumadabwaso kuti ah, ah, Luso ili linali kotani? So tikamakhala pano tisamaone ngati kuti izizi tizachita mpaka Mm. kalekale. Mm. Tiziziwa kuti every day pamene tikukhala pano tikuchosera ngati kunasala kaya ndi chaka chathunthu ndekuti tabwera pano kwasala ndekuti masiku ochepa tachosera tsiku lake. Mm. Tizizikonzekeresa anthu asamazalozerane kuti ah ngoni oh, yeah, ndi use example ya. Ayi, muzayiza mkono wako. Uzani mkono wako. Uli ngoni wawo uja pano. Eh, so- Ndi ukamona mazomba yawo. Funa kupempha chani ya coffee. Iya ya mfumu. kufika level imene tidafika apapa tiziyesesabe kuti ti- ti- tizisungako kena kache Mm. kozadya mawa Mm. kumatisunga kukumbukira kuti mvula ikazagwa nzase kukumbukira Zo- sanyowe zona eh. koma tikapeza tikachoka pano pa anthu akakumana nafe azitithawa chifukwa kuti tofuna tiapemphe ina yake yokwerera minibus Iya mfumu so izi tikunena ma professionals osiyanasiyana Mm. including mwina anzathu ampira kandija tima ti- tintchito timene uma- umagwira kuoneka kumaso kwa anthu koma kanthawi kochepa Mm. tiziphunzira kuti kodi tidzachokapo bwanji Mm. kumalizitsa ine imene ndingayankhulira papa A- a- a- malemu kazombo ache amati akakhala kuti siku limene akutsogolera zokambirana mnyumba ya malamulo ngati first deputy speaker ndekuti maybe mai gotani hara mulibemo nthawi imeneyoyo mmene amapangira ndi wina aliyense muja and you could see kuti munthu uyuyu sakukondera chifukwa choti adachokera ku mcp by the way adawina ngati independent nkuzapezeka kuti adapita ku mcp cause we knew kuti he was mcp through and through koma zomwezo zochitikazo he won on an independent ticket kenaka ndikuzapita kumene kujako ngati mcp but you see the way mmene amapangira manage kucheza kukhala ndi anthu wina aliyense that's why mwaona anthu osiyanasiyana akulankhula za moyo wawo wabwino umene akukhala mu zaka zochepa zimene mulungu anawapasa padziko lapansi

Ali ndi nthiko pena pake akuitcha kuno. Eh, zoona eh. Adaphika nthumbwana pena pake kuitana anthu tabwerani dzadye nthumbwana zapsa. Nanga ngoni wawo wazimavuta nchiyani? Ayi koma Su- koma suti nthawi zina suti tukumutuku. koma koma nthawi zina Ehe. zinthu izi timakhala chikhalidwe. Eti? Ah, ku- ku- anthu ena amene analeredwera tizivomera anthu ena alibe khalidwe Iya abwino. anthu ena azi- alibe khalidwe mwina ndisiye pamene chifukwa cha nthawi koma khalidwe njofunika zedi amanena kuti khalidwe ndi chuma Chuma. sungalisinthe Ah, ah. U- ukhoza kusintha You- you- utakhala kuti wafunisisa Ehe. utha kuphunzira Yeah. ndikutha kusintha ngati umamva koma anthu ambiri maka andalewa tikawauza kuti khalidwe silabwino Eso- samamva ezoona samamva. amakhala ngati mawa lo Ezo- silizafika ezoona eh. anthu amphamvu munthu kuti umudziwe kuti kodi munthu uyuyo umunthu wake uli pati akhale ndi mphamvu akhale ndi ndalama abwana kumulangiza munthu wa ndalama Mm. chinthu chovuta kwambiri Sipa. chifukwa amakuyeza iweyo kuti iwe uli nazo zingati ngati iwe uli nazo zochepa kuposa za iyeyo amaona ngati kuti chifukwa choti ali ndi ndalama zambiri ngwa nzeruso zambiri munthu amene ali pamphamvu ali ndi mphamvu kuti amve zinthu kuchokera kwa anthu amene alibe mphamvu abwana ndi anthu ochepa amene amamva that's why muzaone Zimatengera kudusa 5 years kuti amalawi aja akuoneseni kuti mphamvu zija zidali zobwereka pano zabwerera kwa ife tikupanga chiganizo so chimene tingapemphe ndichokuti pamene tikukumbukira malemu a, a kazombo tiyeni tiphunzireso zambiri a, mukhalidwe lawo kukhala bwino ndi anthu kuzichepesa Mm. so ukazichepesa mulungu amakukweza ayi nkhani imeneyi ah, tayikamba mokwanira i think let us learn to be humble ukadzichepetsa mulungu amakweza ukafika pamalo Yes. osati mpando wanga uli kuti Ayi. anthu ndi amene amanena kuti munditsatire Yes. Yes. ankhwenda viwi Yes. ah, angoni wawo Yes. munditsatire Yes. nde akakakuika pena pake osati iyayi mafuna kukhala kutsogolo kuya Ayi. Vomerezani pamene chifukwa amabwerera amakuthamangitsa ali ach- achimwene Eh, pamene mwakhalapo pa mafumu. pamafumu Eh, kapena pa kutchalitchi. Ehe. Yes. so komanso ngati mpando palibe Eh, khalani Itcholeni mafumu. Itcholeni mafumu. Itcholeni. Eh, ah, khalani afumu kodi sibuso wakhala kukhala sikukhala basi nkhani yachiwiri ndi nkhani ya a MP amene akuti afuna kuyibweretsanso nkhani ya cdf apresident mutharika anena kuti ayi imeneyi ibwerere akana kusayina tiyambe ndi inu ankhwenda viwi chikuchitika chiyani Funso labwino. I think imeneyoyo tiapeze a ujeniwa uh, bwana jere uh, ku mzimba south abwera taza- tita- tita- tiapeze paja tidabhuka kale Mhm. tabwere mu program kuti ticheze nawo kuti timvesese kuti kapena mwina zinthu sitikuzimva bwino chifukwa chokuti nyumba ya malamulo ili pamene paja ncholinga chokuti malamulo amene akupanga aja akupangira anthu and iwo aja ndi ma representatives so munthu akanena kuti ndiwo woyimirira pamakhala kuti pali ena amene akuwayimirira sunganene kuti ndine woimirira palibe amene ukumuimirira ngati zimene akumakambirana mmene mujamu including uh, bill imeneyi ndi zofuna kwa amalawi ndiye timayenera timve kuti amalawi akuti chani chimene chikumandidesa nkhawa ndi chokuti bill imeneyi inaf- yafika pokutino anthu akumadabwa nayo kodi mwini wake kodi ndi bill ya ndani Ngati nyumba ya malamulo ija ili malamulo ya ife amalawi and ifeyo amene apita aja ndi anthu oti taatuma oti azikatiimilira akuyenera azibwera azatifunsa kodi tikufunsidwa amalawi zokhuza bill imeneyi kapena bill imeneyi ikukomera aphungu nde adapanga chimvano tinene apa kuti nyumba ya malamulo panopa muli aphungu 224 momwe imadusa bill imeneyi analimo 199 onse adavomereza kuti iduse palibe ada- adakana aphungu 5 adajomba sadapite paja nyumba iyenera kukhala ndi 229 ndi i think 4 ena ake sada pazifukwa zina mulibemo nyumbamo Mm. now a president atayiona tidanenaso mpulogalamu muno and ine nanena ndikumbukira kuti iwo aja ndi constitutional lawyer ayiona chifukwa chokuti ndi amendment ya constitution Mm. imene ikuchitika pamene pajapa akayiunika and momwe timaganizira akayiunika ayibweza koma poti idalowa ngati private member bill zikuoneka kuti mwene wake wa bill yo atayilandira akuti pa- malamulo ya section 73 of the constitution imanena kuti pamene bill yabwezedwa uli nkuthekera afu pakasuka pakadutsa masiku 21 kuti mutha kuyikambirananso but the question is in whose interest pamenepo poti tikayankhana pamenepo kodi E, amene akufuna kupindula ndi bili imeneyi ndi ndani chifukwa amalawi amene amayenera kuti malamulo azawapangirewo ambiri mukayang'ana mbali yambiri akukana kuti inu tazisiyani zimenezizi pati pakuoneka kuti pali interest ina yake imene aphungu ali nayo pa 5 billion iyi chifukwa ndalama yachuluka iyi ndi ali ndi chidwi china chake chimene anthu tikudabwa kuti chidwi chimenechichi ndi chotani ali ndi nkhuli ali ndi nkhuli Ali ndi inake nkhuli, ndi kuti ndalama. ndalama imene isamagwire ntchito ina yake ifeyo basi tizingoidusisa munomo tisayione kuti kupanga bati Zimenezozo nzimene anthu zikutidandaulitsa, kodi zolinga zenizeni ndi chani? Now to imagine kuti pakhoza kukhalanso ganizo lina loti libwerere, ine ndikuona ngati nyumba ya malamuloyo ikhoza kuyambana ndi gulu iyi however kuti ikabwerereso ikunena kuti ngati this time around itapita kuti ikabwerereso ikuyenera kuti nde kuti ikakhale ndi majority majority ndi 75% ya nyumba muja now mukatengera kuti aphungu aja alipo 224 it means kuti 168 akuyenera this time akatani akaivomereze nde ukamva mmene akuyankhulira a dpp itacho- itabwerera kwa bwana awo Mm. akuoneka ati a dpp ayitsika A- And that- ayitsika? eh, a dpp ali mu about 73 nde akuoneka kuti akunena kuti eh ife iyi sitikatani sitikayipangaso so maybe idakalowa secret ballot chifukwa secret ballot sumaziwa kuti avota ndi angati adakailowesa secret ballot mwina ikhoza kukadusa 75 koma open ujeni voting ija yomati chonchi ayi chanchani imene ija ikhoza kukhala yovuta because anthu amayang'ana kuti kodi ambali athu ndi angati amene akuvota however sinkhani yoopsezana nkhani ndiyo kuti kodi cholinga chenicheni cha biliyo ndi chani so ine mukandifunsa banda ndayamba kudabwa ndi ma interest a anthu oti even anthu atakambirana dziko munomo angapo osiyanasiyana ndikunena kuti iyayi iyi sitheka ife momwe muno tinanena kuti olo mutakhalako 224 Eh, tinachallenge. ife tilipo atatu Mm. koma iyi yokha siitheka chifukwa choti zolinga zake sizikumveseseka bwino bwino zikuoneka kuti ndi dyera la aphungu ena ake amene akuona kuti tikatero sangamayendetse anthu ena ake ndalama zimene tipangazi and mukapanga consider the amount 5 billion pano tikunena kuti iyayi makhansala makhansala kuli GESD project imene akupanga imene ya performance based akuonesa kuti akupanga perform akupanga yes ndi ndalama zochepa siimakwana 5 billion because its 5 billion per constituency nde mukaganizira kuti mwina mu- mu- mu- mu boma muli ma constitu- ma constituency four you're talking of about 20 billion that's a lot of money we all know that but let's find better ways that's why a president poibweza nanena kuti tiike ma guidelines abwino kuti iyende bwino koma phungu chigamulo chinanena kuti akulowerera separation of power ikuvuta pamene papo how are they trying to amend again kuti to do what Unali mtunda wopanda madzi right from the beginning ndipo ife tinanena kuti izi satha nazo mtunda aphunguwa it was wrong angokhala adyera for lack of a better word inu mukuziona bwanji a Ngoni wawo nkhani zina zikamachitika langizo langa kwa anthu andale ndonena kuti muziyamba mwaona kaye kunena kuti kodi nkhani anthu ali mbali iti ndipo anthu ali mbali chifukwa cha chani chifukwa nkhani mukati muyionesese kwambiri muona kuti kwambiri chimene chavuta apa ndi mphamvu ndi makobiri okay kufuna kuonesana mphamvu kuti wamkulu ndani mconstituency

okay mukazamuona mp akuchita push a motion like this one amakhala kuti sali yekha amakhala kuti pali ma mps so ena kumbuyoku amene ali naye koma mwina iyeyo ndi amene ali the the ame- waka- Kaziwotche. kaziwotche wonena kuti ine ndi nditha kuima ntho I, I, can, i can bite the bullet i can go for it koma kwambiri And for me tisazitenge zinthu zokhala personal ayi chimene tikunena nchonena kuti takhala tikuyendesa mwina chumachi uh, cha ma CDF kuyamba pachinali kaya ndi 100 million 200 million 220 kenaka mpaka kuzafika apa pa, fi- pa 5 billion a big jump kodi bwanji tione mmene malamulo athu tinawakazingira kuti malamulo akunena kuti awawa awa mako- ma councillors ndi amene ali ndi udindo pa nkhani za chitukuko on the ground bwanji tiwasiyire ayendese zikazakhala kuti sizinatheke then ma mps azakhala ndi a very good case kunena kuti ah mukudziwa tili ndi ma cases awa ma evidence ndi awa izi nzofunika tizionekeso koma as of now mukuakaniki mukuakayikira anzanu aja kuti amene sanapatsidwe ndi mwayi woti ngakhale ayigwire ya cdf yo iye amene sangayithe sangayithe chonsecho kumbuyo konseku inuyo ma MP mmayendesa CDF yo and you can't really say kunena kuti we have had a convincing implementation of the CDF in this country, I don't think so. So kwa ine ndikuona ngati kuti chimkulirano nchimene chikuchitika apa kuti ambiri akumva kuwawa kuti ah zimene watichita APM Ah, wationesa ngati ife makape nanga si pa social media anthu amalemba nde atati atati tawaonesa ma mp nde kusagonja afuna kuti ayiponyeso mmene muja kuti alimbane naye apm but what i can tell you is anthu akakhala kunena kuti ali mbali ya munthu kapena ali mbali ya mfundo ina yake inuyo olo mutakhalapo mulipo angati if you're on the other side against the will of the people siziyenda ndipereke chisanzo Inalipo nthawi imene munali malemu Bingu wa Mutharika mdziko muno. Anali ndi minority ku parliament koma anali munthu onena kuti ma MP ankafuna kuti amuchose. They wanted to impeach him. Mm. Makumbukire. Yes. And iyeyo nthawi imeneyo anali kuti wayamba kukonza within 6 months inali kuti dziko lija layamba kuoneka kusintha. Anthu ananena kuti ayi ma MP tikudziwa kuti muli ndi mphamvu zimenezo. Koma na uyu uyu simukumugwira uyu Mudutsa, mudutsa kwa ife. kunavutatu kunavuta so ma mp asamazione ngati kuti mphamvu zawo ndi ngati kuti infinite ngati kuti mphamvu zawo nzoti kuti palibe munthu amene angathe kuzipanga challenge imapezeka njira imene when people rise and say enough is enough no to something you'll be surprised ku kenya chitsanzo chomaliza Mmakumbukira inu ku Kenya atalimbikira zoti mpaka bill taxation bill idutse mm. anthu kuyesa inu bill imene itipweteka ife bill imene ma MPs anaonesa mphamvu mpaka kuidutsitsa you saw what happened mm. in Kenya now we are not advocating kuti anthu apange za ku Kenya but all I'm saying is mundale muziphunzira mm. mfumu I, eh, mwina ine omaliza yeah. kuti nyumba ichi izipanga zofuna za anthu Mm. mukhala bata Mm. mukayamba kupanga zokuti izizi si zimene akufuna anthu anu muyambana ndi gulu and imeneyi its free advice Mm. muyambana ndi gulu kodi gulu la malawi likugwirizana nanu zimene mufunsane mmenemomo kodi gulu la malawi likugwirizana ndi zimene tikufuna tipange zino Mm. izizi tikupangira ndani Mm. ngati simukupangira amalawi amalawi iwo alankhula kunoko atha osakhala kuti panopa ali ndi mphamvu akumafunsana kodi nde tingatani

ndipo olo ayibweretse kaya ivala nsalu ya girini kaya ivala nsalu yofiira biluyi iyi siyipita patali Ang- angoidziwa iyi because tidakonza mdziko muno kuti aphungu malire awo ndi awo makhansala malire awo ndi awo asakhale ponseponse sungalembetse mayeso iwe wemwe iwe omwe ulemba iwe omwe ukachonge aya mfumu nde ulengezenso zotsatira nde ulengezenso kuti wa- ndakhoza Ah, maboni ah, imeneyo ah, ah, Usanifikia society na Ai. aya mfumu aphungu iyi Eh, sigwira sigwira ndipo iyi sitheka kaya matinda ambula ambulanyina Cha. Chambula- Ah, chambulanyina. chambulanyina. chonde khudzumukani Yes.

chimene tinganene pano nchonena kuti timadana ndi katangale ndipo ntchito yathu imodzi imene we passionately try to do on this platform mm. and on this podium ndiye yofuna kuthana ndi katangale ndipo tinayamba kutali yes. mmakumbukira nthawi ya martha chizuma mm. eh? ena akuwagwedeza gwedeza mayi aja we tried to stand with that woman and protect osati ife chonena kuti timayimira amayiwo ayi mm. koma timadziwa kuti ena amene amalimbana ndi amayiwo anali ndi zifukwa zawo Mm. komanso takhala tikumanena whether uli ku opposition kaya uli ku boma nkhani yakatangale chonda malawi tizimva chisoni dziko losaukira kale iyi. mfuna mpaka tichite kuyimaliza motani ndiye ife fungu- katangaleyo timadana naye ndipo wina aliyense amene amakonda dziko la malawi Mm. woyenera kudana ndi katangale Ndiye zimakhala zabwino kuti mtsogoleri aziyankhula motero chifukwa mtsogoleri ndi amene amachita set tone. So mtsogoleri akachita set tone yomakhala ngati akuseweretsa zakatangale zija, anthu amadziwa kuti aah akungoyankhula he's bluffing. Koma mtsogoleri azibwera n'kunena kuti ine izizi ayi olo kholo m'nyumba. Kholo m'nyumba akadzapeza kuti mwana mma- mmadziwa pali ana ena amapanga masama

ama backflips iwa Eh. nkumagwera even alendo chani alipo ana ena otero wamusaona makolo ena Amangoyang'ana Amamusiya. amwene. Eh, ndipo mwana ameneyi ayi akangopita kuwame akangopita iwe kumachita kupanga chonchi suti chonchi ndipo pamakhala kholo lina amadzamugwira mwana kuti wakuti tabwera Mm. eh, amapita kuseri umangomva kamwana kakulira kumene kuti "Ah, mayo!" sikamadzapangaso the leader has set the tone No nonsense alendo akabwera pano ndi ngati mtsogoleri if we can only agree kuti toni ayankhula a, a Mutharika ndi toni yoyenerera koma chochitika nchonena kuti zimatha kumayankhulika taziona kumbuyo koma on the ground zochitikanso nkukhala zina a Mutharika ndi munthu mmodzi sikuti angakhale nkumaona kuti kujeni ku agriculture ku mzuzu zikuyenda bwanji mm. sikuti angamadziwe zonse ku ministry of finance ku reserve bank of malawi kaya uku zikuyenda bwanji ayi ifeyo amene tili madin- maudindo osiyanasiyana kumene kujako mmayenera kuti mumthandize mtsogoleli ndi agenda ndi vision that he has azikhala ngati kuti a mutharika aja ali ponseponse chifukwa cha inu kuthandizira mtsogoleri kuti mawu amene akunena aja akata- a- othana ndi katangale inunso ku ofesi kwanu muzinena kuti izi ayi izi ayi so we can only wish the president and all of us the best in the fight against corruption a mwenefumbo abwana katangale watizunza kwambiri katangale watipweteka kwambiri zambiri zimene zikuchitika mdziko munomo imisewu yathu ikungokokolokayi mabridge mukaonabe kuti muli kakatangale penapake Mm. adakachita zakatangale tidapanga zokusalira msewu wa 15 centimeters ife adapanga tipanga wa 5 eti o 5 olo 5 Eh, five, eh. winako wena adatcholera Eh, zona, eh. olo zingati umafuna kupanga china chilichonse olo zingati kapamwamba kangankangati zimene zizi akuti ayi nde bwana mukalankhula choncho ena samamva Mm. chimene ndikanapempha ineyo kwa um, uh, his excellency the professor ndiyokuti muyang'ane mukayankhula choncho muziyang'ana chifukwa ndithu alipo achina mafyuzi mukumbuke kambuzi kamafyuzi timani kaja Mm. kamatuluka mujeni mumafuna uzikamenya ukakamenya Mm. wina akayesera anthu atengerepo phunziro pakufunika chitsanzo pakufunika Eh, chitsanzo kuti pafunika anthu aziwe kuti eyi chifukwa already panopa anthu angapo amene ndikucheza nawo manane muthalika uyu sujayi Eh, zoona eh. anthu asiyanisa kale kuti inuyo apm su wa, wa ujeni ujayi Uyu wa ndi 20 mkulukutamoyo uyu. mkulukutamoyo Uyu ndi uyu, mkulu eh. apm anali 20 ujeni 14 to 2019 mkulukutamoyo panopa akuoneka kuti ndi nonsense katoni kakumveka bwino mukuyankhula zimene amalawi akufuna azimva koma kamakhalapo kena kosamba bwana nde mukakagwera kameneko nkamene anthu azilozerana kuti aise adawazamugwera nzathu inayo padala nzako pa- padala nzako there is a new sheriff in town uyuyu ndi akumanga kaya ndiwe sitting minister kaya ndiwe deputy kaya ndiwe ndani umangidwa and iyeyo akupereka ndi azimba foni ndi iyeyo ku acb ko kuti abwawo zagwire nduna yanga imodzi kukuoneka kuti kumveka ndi fungo la uchete zimenezozo you know nduna za nyuwanizo ndi zija amalankhula nthawi imene Mm. amalumbiritsa nduna za awo ndi nyuwani. atembo Yeah. avala sha- shati ya bulu Eh, ya yeah, bulu aha. awo ayi, a- a- kuna awo atembo atembo atembo eh, Eh, eh, atembo atembo eh, yeah. awa mpinganjira Ehe. ah, awa- awo nde sikwadziwa amenewo ah, yeah anyway Am- amenewo Ah, ngoni wawo atiyang'anira Okay, mayilawo. chabwino. Eh, sono Mm. ah, zimene amanena kwa awawa sikuti amangowauza four awawa Mm. pamene amanena kuti "Eh, amanena amakuuzani inuyo Ayi. ayi Mm. akunena kwa nonse amene mugwira ntchito ndi a president including amene muli ma, ma mdas ministries, department and agencies amene apange katangale and ifeyo amkulukutamoyo tikhala mmodzi mwa anthu amene tikuuzeni Mm. talonjeza pano kuti mwina tima- sitimatchula mayina pano pa tizinena kuti wakuti wakuti Akusokoneza. akusokoneza Akusokoneza. akuoneka ngati analandira chikwama So- zoona eh. chifukwa kapena zikwama- kapena a- a- aku- aku- akupereke pressure kuti awalipire Eh, apasa ina ina yake Eh. chifukwa zimenezonso zimene zimapezeka kuti ambiri amene ali malo olipira amadandaula Yeah. kuti afuna ndilipirise chinthu choti sindikuchimveseresa kuti Zoona, kuti eh. ichi ndi chani ichi. wina simpaka tachita uthawa kuti chuma ine o- olandira ndalama atafika kale. akuti akutero ine Eh, kuti akuti muti ndikufuna kodi imene imukuidziwa inu afumu iti imene kuti anthu adathawa mdziko muno olandira ndalama atafika kale ine ine zisingalipire Yes. zinachitika mdziko muno zidachitika mdziko muno

awa ku suit ya black ku ayandikana tie ndi black. aya- ayandikana na- amapeto Yeah. amenewo ndi a charles chilambo deputy minister of health and sanitation Okay. ndiye panali ma deputy ministers angapo Yes. ine ndingowatchula mayina apa ah, i think ah, ah, I'm big. enawo anayo kuti anayamba kale ntchito Uh-huh. Yes. Eh, pakhala pali a norman chisale a martha ngwira ah, amenewo palibe apo a francis fole deputy minister of education

abwereranso kumeneko ndiye pali zokambakamba ndimafuna ndikusireni inu kuti mwambanji tiyambe ndi Ku- kwa kudatuluka ka ah, kakalata kamene kakuoneka kuti a Mathanga abwereranso ku reserve bank ngati a deputy governor is it operations i think so ah, deputy governor ndiye anthu akunena kuti malingana ndi malamulo a ku Reserve Bank pa position ya u deputy governor simatenga munthu okuti sali mu bankimo okay Eh, simungapange mukhoza panga appoint governor kuchokera kwina kwake koma munthu amene samagwira ntchito mu bankimo ngati existing staff sangapange simungapange appoint deputy governor amene kuti azikhala kuti adali mbanki momwemo ndi padayamba nkhani pamenepo kodi a Mathangawa mwatenga kuti now uh, it's true zimene akunena anthuzo however Nkhani ya a Mathangayi ndiyokuti a Mathanga adali kale a deputy governor Okay. kumeneko uku kufikira 2020 pamene Yeah, afika boma- 2021. yeah, 2021 Mhm. imangoyambira 2020 pamene masintha boma Yeah. 2021 pamene you know kumazapezeka kuti you know boma linali litalowa linanena kuti iyayi anthu inuyo mukhala ngati machita ah, nkhani zina you know so nkhanizo zili ku khoti i think ndika- ngati ndikukumbukira bwino

eh, adalibe ogwira ntchito mu, mu reserve bankimo Okay. even a- akuyankha milanduyo Okay. amalandira ndalama i think kufikira mpaka na 2024 okay because uh, mmene mafufuza nkhani ndinamva kuti ada- adapanga kuti I- i think this is constructive dismissal mm. chifukwa chokuti mwandisiyisa ntchito palibe chimene ndikupanga Yeah. nde ndikuona ngati mwandichosa ntchito nde ndimafuna ndichite resign based on constructive dismissal Mhm. nde boma lidakana ah, ah, kuchita accept resignation yawo Okay. nde amakhalabe ngati mbankimo kufikira 2024 pamene adachosa Okay. kuti apanopa you are dismissed Okay. chifukwa chokuti mukuyankha milanduyi now i think boma ili limene labwera i don't know i'm just speculating eh? Yeah. maybe the thinking is kuti anthu amene ada- zidali zifukwa za ndale i'm just thinking Yeah. kuti mwina kapena zidali zifukwa za ndale therefore si tingati mu- okay the way i'm looking at it Yeah. i don't think kuti ndi appointment new appointment ndi reinstatement Reinstatement. aha kukubwezeretsa ntchito imene unali kale chifukwa chakuti udachosedwa mwina pa zinthu zina zake zimene I think, Sizimamveka yes bwino. mwina ndipase ndi chisanzo um, uh, maujeni um, uh, a Chakwera atalowa m'boma atazaona mmene adachosedwera a Nundwe Yes, and- ananena kuti ndikufuna ndikonze chimene chidalakwika i want to correct something that was wrong Okay. so he reinstated Okay. a Nundwe sitinganene kuti a Nundwe anazapanga appoint Appoint, ah. ngati army commander atatuluka kale Okay. you know sungapange munthu wakunja Ehe. akumbwezelesa Okay. so amabwezelesa

um, let professionals be professionals and do their work mdziko muno it's very difficult for a professional to do their work um, ngati sukupakidwa ma- makaka andale nde kuti umapezeka kuti upa, the higher you go ndalama za- ku- ku- kumtundaku ndalama umazidyera ku- movutika kuseriku kumakhala koka koka koka panali tsiku lina tinkakamba za u CEO wa ku parastatal nde CEO wina anandiimbira kuti ayi amati, koma zimene mumanena nzenizeni zoona ma CEO mukuwaona ma parastatal mumawasirira akayenda m'magalimoto trust me amazidyera ndalama zija akusisima chifukwa cha the political pressure imene amalandira kuchoka kwa anthu azipani e anthu uja zimakhala ngati za chipwirikiti and mwinanso nzifukwa zina zimene nthawi zina mabungwe amenewa a bomawa samakhala very effective because people are not allowed to be professionals why am i saying that ine ndikuona ngati kuti kuyankhula kwina kumene kuli apa ndi kwa ndale yeah ndamva ena ananditumizira message ya kuti ah, iyayi inu zitheka bwanji ah, mayi ali cabinet minister

Muziziwona ndi mawu, kapena kuti maso a balance. Inu mukukumbukira kuti Tonse Alliance italowa m'boma, first cabinet a Chakwera anasankha a Sidik Mia malemu ndi Abida Mia, munthu ndi mkazi wake, into the cabinet. Ndipo atalowa mmene muja, inuyo munayankhulapo Mm. now awa they're not in the cabinet Mm. wina akupita ku kumene ankagwira ntchito kale and is a professional in that field different career path Kwambiri. different career path uyu Yeah. ndi ali mu cabinet yeah ndiye mukunena kuti samayenera kuti anthu abanja sayenera kuti wina ngati wina wasankhidwa ngati wina sayenera kugwira kwina kulikonse ndikuona ngati kuti zinthu zi mukuziona m'maso andale ndipo a Mathangawo ali deputy governor

Let them, let them go and perform. Yeah. Akakanika, we cannot defend them. Exactly. abwana it's about ma competences anthuwo ma acumens awo anthuwo kodi anthu ali ntchito zawo amene tikunenerano uh, a Mathanga is a, is a banker uh, Henry Mathanga is a banker i think he's been a banker through and through akazawo adasankha kupanga ndale nde kundaleko amayiwo mmene akukwera nawonso akupita uku abambo akukwera kupita uku How is that a problem? Nimanena chisanzo china chokuti muone mu private sector. Mm. Ndimapereka chisanzo. I, I, I will not mention their names. Koma pali abambo ena ndi abwana aku banki ina. Aku banki ina. Amayi adalinso abwana aku company ina. Of course pano achoka. Kusonyeza kuti mbanjamo muli onsewo kukhala ma ma CEO CEO. eh. Eh. ku private sector zimatheka they were not saying kuti "Ah, you- ngakhale amagwira ma anthu ali ndi kuthekera bwana marriage is not a sin is not a crime to stop people that are performing kugwira ntchito ma appointment mwina zitha kukhala zokuti chabwino mwina mukupanga appoint mutha kupezeka kuti ma- ma appoint mwachita concentrate malo amodzi koma pamene anthu ena akuyenda career path yabwino bwino zosati zikukhudzana ndi appointment Komanso malamulo amati munthu ndi wolakwa akapezedwa ndi khoti la milandu kuti walakwa. Yes. Ndiye tiaponyere amathanga after all these years. No, unless khoti itapeza olakwa. Eh, ndimmene ndunamvera. Yes, kuti sada sada apeza olakwa. Yes. Eh? Ndiye yeah. titaye madzi ndi mwana yemwe. I don't think ndikulondola kupanga choncho. Yeah. Yeah. No, no, no. Ine ine kumaliza kwanga nkongonena kuti amathanga ku Reserve Bank of Malawi ko muli ndi a big responsibility. Mm. Kathandizeni. Chimene amalawi akufuna is an improved economy ndipo reserve bank mm. plays a very critical role mm. in achieving that dream mm. amati ama anthu kuti nthawi imene amagwira ntchito mmene kuko amathamanga thamanga za forex amathanga amathanga katswiri kuti ama amafinya mabata naji oh. ndemina nkukuta moyo akona eh

kufuna kugula buku with exclusive books kufuna kugula buku ali Ayi, Malawi zima- kadi. zimayankhula kuti malawi kadi no malawi kadi iye no no koma timafuna tinene kuti yonena kuti amathanga akazi ndi aminister Akatha- amathanga amuna sangakhale governor

ndikuthokozeni inu angoni wawo mwayankhula mwamphamvu zikomo mwayankhula mmayankhula mwamphamvu koma lero ndemwayankhula mwamphamvu maka maka mukavala kachisoti kamene inu a nkhwenda phiri Eh, amfumu. kuchokera pa ndirandepa Eh, amfumu kodi ndirandepa kuti manyumba azigololo ayi koma ploti okumapuloti Eh, mphepete mwa mwa mtsinje wa nasolo oo Eh, ife mmene ndira. mmene mmachita ma Ma ma back back- summer. ma back Eh, masama. ma backflip. Oh, ma- tikuyamikeni kwambiri our fidelity timanena Yes. yes. is to the people Amen. ife pano wina akalakwitsa timanena Yes. aphungu al- alakwitsa tinanena Yes. mukulakwitsa Yes. akachitanso bwino munthu timanena Yes. ndiye ntchito yathu kufikira sabata ya mawa chauta akatisunga ndi moyo ine ndi njayiko kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano and goodbye Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri.